nna m ndewo daalụkwa dịka anyị siri malụ onye ị bụ na dịka anyị malụgo onye ị bụ ee mana ọ ga-akwa anyị ọ ga-akara anyị mma ma ọ bụkwa na ị gwa ndị Igbo na-egekwa gị ntị kịta ndị na-aka amarọ onye ị bụ afa gị obi dị ka dịkwa m aṅụlị ka ndị Igbo amaka si wee na-eme ka ebe a na-aga aka m abụkwa Chimdi Chiama ndo nke mbụ na Nando ovu nwa ejikwela na evi nwa mụrụ n'ụkọ nwa odogwu amụcha gbue ebunu oje ozi chineke aka m abụkwa ya otu aka o si dị ndewo Eh, nna biko n'ụbọchị nke tata ọ ga-akara anyị mma ma ọ bụ na ị kọwatụrụ anyị ee ihe bụ ọjị ọjị igbo ọjị a na-ata ata ihe ọjị ihe bụ ọjị
Ee, nwa m daalụ rinne okwu banyere okwu ọjị a kwesịrị mbọsị e ga-ekwu ya igbo ezue maka na ọjị bụ ọjị a kpọrọ ya ka ọ bụ ọjị jikọrọ igbo ọjị jikọrọ ife dị iche iche ọjị bụ mkpụrụ osisi mmụọ eji akalịsa chukwu ụka ị na-anya ka m bido gwa gị na yoruba ama mme mmemme ma bụ ebutere ọjị ka m gwa gị na awụsa ama mme mmemme ma bụ ebutere ọjị ife awụsa ji anụ nwaanyị bụ ọjị na ejirọdị mmanya na ọjị bụ nkata ọjị nkata ọjị nkata ọjị ọjị na-aga ije awebe na ala Igbo ọjị bụ ofu ife Igbo niile na-asọ anya maka na ọjị bụ osisi anyị ji agọ ọfọ ị ma na a na-ekwu ịgọ ọfọ ụfọdụ ama nghọta na ịgọ ọfọ bụ ikpe ekpere ọjị bụ ife igbo na-eji n'aka wee na-ekpe ekpere ọ nya butere na ị fụ ọjị ọjị epeka mana mmadụ nnụ na ili nọdụ ebe a wa ofu ọjị ya lutecha onye ọbụla ọjị bụ ofu ife na-eji obiọma eke ọjị bụ ofu ife na-ada ekebe aghụghọ ada abata mana ọ pekakwa enwere ike bute akpa rice iri n'ebe mmadụ iri na ise nọ eme ya wuruwuru ebusa akpa rice na ụfọdụ ama eketa enwere ike mmadụ itenaanị ekelie ma mmadụ ịsatọ ekelie ndị ọzọ eketa mana ọjị bụ ife na a ga-ewepụta iji gosi gị na ife a bụ ife igbo na-asọ anya iji gosi gị na ife a bụ ife mkpụrụ osisi chukwu wepụtara sị ka ụwa niile weli ya wee na-eme gịnị wee na-anọkọ ọnụ ọjị na-agbala anyị ama ife chukwu chọrọ ka anyị na-eme ife a chukwu chọrọ ka anyị na-eme bụ iweta ọjị ịfụ ka ọjị si wee dị iche iche ma jikọọ onwe fa ọnụ na-ekwu na ọjị jikọrọ onwe fa ọnụ o wee nọọ idebe ọjị ọ nọọ ọnwa kwuru ọnwa arọ kwuru arọ ma dịkọkwa ọnụ agwa gị na sọsọ ife na-agbasa ọjị bụ gịnị bụ onye ọzọ mana ọjị nọdụ na onwe ya ọ nọkodo ọnụ ganye na o luo na onye ọzọ bịara mee gịnị gbasa ọjị nya ka ọjị na-akọwala anyị bụ igbo na anyị bụ igbo dịka ọka ọjị ọnwa dị ya mana anyị gbara agbalụ ndị dị iche iche nkịtị fa na-agbasa anyị etu a ka ọ dị n'ezinụlọ ọ nya mere na eje ịnụ nwaanyị ebido n'ọjị ya mere na abịa ka aza izu ebido n'ọjị a na ife anyị ji ebido n'ọjị bụ na ụmụnna zukọsịa ewepụta ọjị ndị otu zukọsịa ewepụta ọjị ka a gọọ ọjị ka e wee dị n'otu adị n'otu ka e wee ghara ime gịnị ka e wee ghara imebi emebi ka adị mma ka anyị mara amalụ na ọ bụ ịdị n'otu ka anyị ya eme mana onye ọzọ bata na ọ ya eme gịnị na ọ ya agbasa nwa anyị ya eweta ọjị n'otu agbasakwu onye ka anyị malụ na aka ọzọ na-agbasa ọjị na aka ọzọ na-agbasakwu mmadụ eje ịnụ nwaanyị ewepụta ọjị ya bụ ọjị epekakwanụ ọjị adị ejukwukwa n'afọ mana onye ọ na-elurọ ọ nya na-akwa na-eme maka gịnị na ọ dị ka ife eji wee kpee udo na ọ dị ka ife eji wee sị gịnị ọ bụ nọ na eh, House of Reps or eh, Senate asị gị na ọ gịnị na ọ mace ebupụ mace ọ bụ na enwezi house etu a ka ọjị dị ewepụ ọjị ọbụla ya bụ na mmemme adịrọ o nwere mmemme ije mmemme ndị maalụ ife na-eme ịfụ na ọ bụ na ọjị adịrọ na ọjị nwere ike idebe unu bido n'elekere mbụ wee ruo n'elekere asatọ ebe na-eche ọjị ka ọ bịa maka ọ bụ na ọ bịarọ na ije ekerọ ebido mana ndị na-amazi taa bute aṅara debe sị gị he ọjị abịa ijekwuo na mmemme eji aṅara mee na agọrọ ọjị ịfụ na ọ na-adị ka mmemme aṅara maka na ife ndị uche fa na-ezucherọ ezu mee ụfọdụ na-emekatazi bute biskit wụnye n'ife sị gị na ọjị abịa ọ na-abụ ka iwe biskit gọba ọfọ ada eme eme ya na ọjị bụ ife na-ejikọ mmemme ọjị bụ ife na-ejikọ obodo ọjị bụ ife eji ekpe ekpele mkpụrụ osisi ewepụtara eji ekpe ekpele mkpụrụ osisi ọbụla na-alụ ife dị iche iche onwerọ ovu onye na-ata ọjị sị na ife nya na-atara ọjị maka ọya mamịrị na-arịa ya maọbụ na ife eji atara ọjị bụ maka isi ọwụwa na-awa ya maọbụ ife eji atara ọjị maka na ọ na a na-ata ọjị na ọ ife mmadụ na ibe ya ji anọkọ o nwezikwa enwe ike kwachatazi ya tabazi ya ọ tọba ya ụtọ ọtalụ gaba mana ọjị abụrọ mkpụrụ osisi mmadụ ya bụ o jechaa afịa nata ogotela ụmụ ya ka ife afịa eji ọjị eme ife afịa nwụọ ndị be anyị ejirọ ọjị eme ife afịa na ife eji ọjị eme bụ ekpele na ikwu okwu bara uru na ime ife igbo ga-eji wee nọkọ ọnụ ya mere igbo ji nwee nsọpụrụ n'ebe ọjị nọ ma na-agọ ya ọ bụgodo n'ụlọ ụka n'ụbọchị taa a na-eme mmemme a na-eweta ọjị ọ ịmazia n'ọnụ i si ekpe ekpele nke gị wee kpee mana ụfọdụ nọ n'akụkụ ndị ọkwagburu ogeli na nkwagbu di fa nọ n'akụkụ ndị ọ bụrụ ndị oyibo fa sị gị na ndị dị more catholic than pope fa na ọzọ na-agọzi gị he ọjị ka ndị a na-agọ a na-agọ ya bụ ọjị anyị na-eti gịnị ise ife ise pụtara bụ amen ife amen pụtara bụ gịnị yes iji gosi gị na ọ dị na mbụ dị ọ ndị oyibo sịrị i will present kola to you kedu kola a na-epresentịrị ọbịa bụ ọjị ekenekwe m unu ndewo biko um, etufughị mgbe kọwatụgodoro anyị otu ọjị si agba ọjị gbaa ịbụa gbaa ofu ka ọjị si agba ee ọjị ọjị ọjị adara anara agba ofu ọ bụ na ọjị gba ofu ọ bụla ya bụ na ọ gbara mvilida mvi ife a na-akpọ na ife gbara mvilidamvi ife na nke bụ eziokwu na ọjị gbaa ovu n'aka gị ọ ya afọ gị ma gị tụpụ ya n'ala maka na ọ gbazirọ agbazi ọ dị ka alụ n'anya ma ị na-ekwu anyị bụ na ọ da agba ovu na ife ara eme na nkịtị ọjị gbara ịbụọ abụrọ na ọjị Igbo na ọ gworo ọjị ndị Hausa na ndị Yoruba na-agba ịbụọ ọ bụrụ ụdị ọjị ya mana ọjị Igbo ji bụrụ Igbo bụ ife ọjị na-abịa ọ gba atọ nya atọ bụ ịtọ ọjị gbara ịbụọ enwere ife ọkụzi na ọjị na-egbu egboro ka ọ bụ ọjị na-achọrọ gịnị ọjị na-achọrọ igwe ka ọ bụ ọ nya mere oyibo ji mecha sị gị na three abụlụgo crowd nya three ịtọ abụlụgo igwe nya na ọ gba ịtọ ọ bụlụ ọjị ikenga ọjị ikenga a bụ ọjị nwata kwudo ọjị ikenga a bụ ọjị bịala oke okwu ọjị bịala oke ife ọbụla ya ọ bụ na ọjị gba ịnọ ọ bụlụ afịa na anọ izu na anọ ọ gbara ọfụma a na-ata ya ata ọ gba ise ọ mee gịnị ọ nabatara ọra ọ gba isii ọkụkọ abago okwu ya ọ gba ise ọkụkọ abago ya o nwe obodo na-eweta na isii nwe obodo na-eweta na isaa mana ọ gba isii onye walụ na-achịkọrọkwa wee na akpa maka na ọ nnekwu ife mana ọ bụ na onye malụ ive na-eme nọdụ onye gwọrọ ka ejili ya wee ka ọ bụrụ ive lụrụ onye ọbụla na mba nụnụ nọ ive eme ebe emeeli agọ ọjị ata ọjị nwee ọṅụ dị n'ime ya ọ gba ise egbupụrụ ya ọkụkọ ife niile ndị a bụ ife ndị dị mbụ anyị wee pụta ọ bụrụ na ndị mụrụ anyị ndị debere ebe anyị nọ ọ bụrụ na va avụlụ ya ka ife na-eziri ezi eme eme ya eme maka na o nweberọ ebe emeli ya nọọ ife ọ na-eweta ebe ọnwụ o nwerọ ọjị ya bụ ọ gba isaa asịsị ji echilechi ya alụsị anarọ eme eme na mmadụ na ibe ya ejikwa ya nwee ọṅụ iji wee gosi na ọ na-eweta ọṅụ iji gosi onye ọbịa sị na obi ya dị ọcha
ife ihe e ji ama na ọjị esika bụ na ogbu mmadụ ome alụ ada awatakwa na ọjị gbalụ isaa onye na-egbu mmadụ ya na-eme alụ ọ da awata ọjị gbalụ isaa ama nya wawa bido taa nya jee n'ose ma ọ bụ nya jee ebe a na-ele ọjị gobe ọjị wawa ọjị ọ ya-awata nwere isaa si tụnye ya na ọdọ ọjị ọ ya-awata nwere isaa na ọ na-esi n'obi dị ọcha ọ na-akpakwu ezi ije ya na ihe ọbụla nwere ife chineke ji egosi ụwa ọ nya merụ na ndị ọcha na-eme eweta ebe a eweta ebe a eweka onye ọ na-asị na ndị ọcha esika igwe na-ekwu okwu ka anyị na-ejizi tata onye jide ọ na-akpọ nwanne ya igwe na-ekwu okwu bụ ọgwụ agwọrọ agwọ maka na ọgwụ bụ technology ma agbaje nne ọ teknụzụ ọ eweta nke weta nke ekechie weta nke weta nke ekechie weta nke weta nke ekechie ewe ugwu ya ma ive dị etu ọrịa mana anyị amazi ive bụ nke anyị anyị mee nye ka ọ dị mma na-aga aga so na vancha bụ ive na-abụ na anada eweta ọjị agọọ onye sị ọ bụ isi bụrụ isi ma ọdụ enwe n'ube na ụkwụ onye ji bịa ka ọ ga-ejiri were na-eme o jiri ọjịrị akọ na-asị sị gbuo lie mmadụ na mmadụ bịa be onye igbo ife anyị ji mara igbo ife izi ị ya-enye onye bịara be gị bụ ikunye mmiri maka na o si n'ije ọ ṅụọ ọ nọdụ ala i bunye mmiri ọ kwọọ aka i meeli ọjị o nwere okwu nwere isi a na-ekwu ekwu anaghị ekwu okwu n'ala Igbo ma sị ebidoro n'ọjị ọ nya me e ji si gị na ọ dị mma na nze ya-ata ọjị na ọ dịrọkwana mma na nze ya-ata ọjị okwu nube inu nze ya-ata ọjị okwu tọba ụtọ na nze ya-ata ọjị maka ọjị ka a tacha e wee kazie afọ okwu eji bịa na onye bịara i wee meeli ọjị i mechali ọjị ọ tachazịa o nwezi ife ọzọ jie maka na onye tala ọjị bụzi onye a kpụ okwu ya n'ọnụ ya na ọ bụ ife ziri ezi kwesị ekwesị na onye igbo ọbụna ị bịalụ be ya mgbe nwoke bụ nwoke mgbe enu bụ enu ụgwa na chi efo ụtụtụ nwoke awapụgodo ọjị ụtụtụ be ya wee were ya kpee ekpere kene chukwu n'ụbọchị nke a mgbe anyị na-ekwu ife a ebutebela anyị nkụzi nke kraịst nọ emechaa onye eme na ụfọdụ na-eme onye wee kpechazi ekpere Sekpulu ana bịa kpechere Kraịst pụta ọ waa ọjị ụtụtụ be ya maka gịnị maka na o nwere omenala Chukwu nyere anyị n'aka ọ sịrị anyị anyụ narakwa n'anyị sọsọ ife a na-agwa gị bụ ewekwana ọjị maọbụ e, i welite ọjị i wee na-asị alụsị nke a bịa taa ọ sọrọ gị emena ya ọ bụ na ị feel na ọ bụ na ị malụ na ị bụ onye ụka a Christian na ofufe nke gị ekwukwana ya ọzọ ọzọ ndị na-abụ ndị pagan ndị bụ pagan bụ ndị gịnị bụ ndị na-efe alụsị ga-abụ e were ọ kpọma ife ọ na-efe ya bịa kpọma chi nke ya ngịnwa na-efe chineke bi n'eluigwe gịnwa bụ onye na-eso kraịst bụ i weta ọjị nke gị kpọba kraịst ya bịa na ọ chi nke ị na-efe ekene gị ndewo nna m daalụkwa ndewo daalụ ee nna m ndewo ya daalụkwa sọ tupu amaka ekene m unu ihe adị nna m
ee biko em, kedu otu nwaanyị si awa ọjị anarọ eme ya eme nwaanyị ada awa ọjị na nke bụ eziokwu bụ na ọ n'ọjị ka a na-anọ ama na nwoke tọrọ nwaanyị ọ n'ọjị ya mere nwaanyị ada awa ọjị ọ bụ na eweta ọjị ụmụ nwaanyị anọdụ nwaanyị ibe be ive eme bụ ọ chịtalị ba ụkwa ba taa ma ọ bụ kpotalị ba ọka ba taa ma ọ malị ba o siri oke ụtọ ofe a lacha ofe mana ọ bụrụ na ọ nọ mmemme na a bịara ije a na a ya-awa ọjị nwaanyị mụrụ nwa nwoke dị mgbe arọ ise nwoke dị mgbe arọ ise anọdụ akpọọ nya nye ọjị o bianye ya aka fa wazie ọjị nwaanyị ọ bụ na olu nọ ife a ga-eme eme nọ mmemme nọ nwaanyị dị mgbari nwaanyị mụtara ndị ụmụ nwaanyị ju ọ bụ na ọ sọsọ nwoke nọ n'ụlọ abụ nwa ya ma ọ bụ nwa nwa ya dị mgbe arọ ise nọ n'ụlọ a bụrụ nwoke akpọọ nya o bie ọjị aka ka e wee waa ọjị taa and o bie ọjị aka waa nya eme gị na enyegoro nye nwa aka ọjị ya ọ nya mere nwaanyị adị etikwu aka n'ọkwa ọjị na awacha ọjị egbawa ebunye ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke wechela ọjị etu esi ewe na mbe na mbe maka eji ọjị ama ka obodo si dị ndị tọrọ ndị na ọnụkwụ a tọrọ ọnụkwụ a asị ọnụkwụ a were ọjị onye tọcha na ya maọbụ onye na-afụ maka fa ewelụ asị ọnụkwụ a were ewelụ eji etu ọgbọ ka esi tọ eji etu ọgbọ ka obodo si dị eji etu ọgbọ eji ama ndị bụ ndị oru na ndị bụ ndị ụlọ ife ọjị na-eme erika erika mmadụ nwaanyị ife butere na mmadụ ada awa ọjị n'ikwu nne ya bụ na nwaanyị ada awakwu ọjị ọ nya butere mmadụ ama awa ọjị n'ikwu nne ya maka na onye ọbụla n'ikwu nne ya na-ereprezent na-anọchite anya nne ya nya mere na nwoke ada awa ọjị na be ndị ọgọ ya na nwoke bịa be ndị ọgọ ya na ọ nọ be ndị ọgọ ya maka nwaanyị na ife ị nọchi anya bụ nwaanyị ahụ ị na-anụ nya mere ị ma awa ọjị be ndị ọgọ gị nya mere ị ma awa ọjị n'ikwu nne gị nya mere na nna gị ochie nọdụ nso na ị ma awa ọjị n'iru ya maka na anya nna gị ochie ife ị bụ bụ nwa fa nwaanyị na ọ bụ ya ị nọchi ya na nwaanyị ada awa ọjị mana nwaanyị na-eme gịnị na-ebupụta ọjị ebupụta oke na ọlụ nwaanyị na ezinụlọ bụ ibupụta ọjị sacha ọjị tinye n'ọkwa bupụtelu di ya wee nye ndị ọbịa ọ nya ka eji akpọ fa oso di eme nwoke e wee gọọ ọjị ya a maka nna ochie gị epe mpe ị ya agọrọ ọjị n'iru ya ị dị 200 years ma onye bụ mụtara nne gị ndị mụtara nne gị na ya nwee nke dị 3 years na ya ị ya agọrọ ọjị n'iru ya ọ nya ka ị ya eji ma na ọjị bụ gịnị usoro igbo ji eme gịnị enwe nsọpụrụ usoro igbo ji akwanyere ife ugwu eji ọjị akwanyere nwaanyị nnukwu ugwu site n'ime ife ndị a agwara gị ya bụ na ọjị abụrọ egwu achị ụtaba n'aka agba nke nwatakịrị nwaanyị nọkọta o weta ọjị gọọ ọjị wa o nweburukwu nwaanyị mere ya n'ala Igbo o nwekwuru nwaanyị na-akwakọ ime ya maka na nke ọ bụla mere eme jọzụ na-eme gịnị na-akpọ onwe ya lụlụ ala o nwekwu onye ọta n'ọnụ ya na o nwere anya na ya ya ete ya nwaanyị ibi anya atakwuo ọjị ya bụ nwaanyị ga-abụzi ọ bụrụ nwaanyị ofeke dịkwu ka nwaanyị ofeke maka ofeke kpọba ofeke azụrụ ekelekwe gị ndewo nna m ukwu biko o nwe etu n'ala igbo ka e were o nwe etu nwaanyị ga-abụ ochie o nwe ebe nwaanyị abụ ruo n'arọ toruo na o lugo 100 years ruo ife ọbụla ọ ya abụ e wee nye ọjị sị ya gọọ
ee mgbe e ji wee nye nwaanyị ọjị ya gọọ ma ọ bụ na nwaanyị dịgide arịa agagide o wee luo 200 years ka i si wee kwu o wee bụ na ada akpọzi ya nwaanyị na a na-akpọzi ya nwoke nya ụmụ ụmụ ya bịazie sị nekwe nna anyị ochie na ọ bụzi nne anyị ochie mana ọ bụ na ọ ka bụ nne anyị ochie ọ ka bụ nwaanyị ọ ya gọrọ ọjị o nwere echichi ọ ga-echi nwaanyị chie echichi sọlị ya e chie nwaanyị chifu dịka ba sizi echi na nke taata nwata nwaanyị chifu e chichie ya chifu niile a sọsọ ife ga-eme bụ na a ga-eme gịnị na a bịa n'ebe a na-eme mmemme a ga-ebugali ọjị mana ebugali ọjị a sị ya were ọjị nye di gị ekenekwe m gị ọzọ ndewo